um, anyị bụ ndị Center for Research in Igbo History and Culture taa bụ Wednesday Jen uh, February 4 2021 anyị nọ Ogume Mmụeri mụ na nna anyị a na-akpọ Vebe Udenze bụ onye bụ alụsị a na-akpọ Ogwugwu Ogume ọ na-eje ka o zuko ụmụ- o zuko anyị ibe a na-akpọ Dabawụ ibe ndị nna si Israel mgbe va si Israel na-abịa ọ na-akawa na ebe a ka va bu ụzọ kwa n'ebe a ka a bu ụzọ kwa mgbe va na-batala ana Igbo waa nọdụ ebe a waa mụsa wee tosa waa na-abasazi na-ejezi ibe ndị ọzọzị Igbo ji waa bụla Igbo taa ee nya ka anyị na-aga ee ị na anyị akarọ luve nso Mba, ọ- ọ dịgo nso, ọ- ọ dịgo ego. ngwa hmm, ka anyị na-aga hmm, ka anyị na-aga hmm. ị na-akọwa na ebe anyị na-eje ke ị sị na gịnị ka a na-akpọ ya ebe a ka Nri si waa pụ gịnị ka a na-akpọ ya nya bụ Agụ Nri agụ oke na ọ bụrụ agụ oke agụ riri n'ime Enugu ugwu ebe ahụ ndị zuo eruo erure eruo oge a n'ebe Dabawụ dị ndị ga ndị zuo eruo ebe ka Gaadị biri mgbe ahụ mgbe Gaadị bụ abụzi awa amụsazie onye a bụ onye bụ Dabawụ n'onwe okay nya bụ onye bụ okay nya bụ eh, Dabawụ Eh, nna daalụ Eh, kekwanụ ava gị Ava m bụ Nchekwube Ajan. Nchekwube Ajan. Ajan ngị bụ Dabawụ Ọ, mụ na-ejeli, mụ na-ejeli ozi. ngị na-ejeli ozi Okay. ngwa ka anyị na-aga ka anyị luo ee Dabawụ a ọ bụ mmadụ ka ọ bụ alụsị ka ọ bụ ka Ọ ọ bụ mmadụ. mmadụ ka ọ bụ Ee, ngwa ka anyị- nya bụ nna Ụmụleri nya mụrụ Igbo Mm, ngwa ka eme ka ị kọwala anyị maka ya ehe ngwa ka anyị na-aga n- so- anyị a- anyị elutewo nso okay so ebe nke anyị nọ bụ gịnị ebe bụ ama iru akpụ Ugume Ugume Ụmụeri okay okay nke a bụ osisi nne ka eji akpọzi ya ike ike egbu n'ezi na ike nwere ka ike ya o nwere ka ihe ike eme gị n'ezi alụsị ka ọ bụ alụsị ka ọ bụ okay alụsị ndị Ugume ka ọ bụ ya bụ ike egbu n'ezi ndị ọ dịkwu Ugume na Nando Ikem Nando ọ dịkwu na Nando kedu ezigbo ji adịzi na Ụmụeri dịkwu na Nando ebe a ka Nando si wa Ikem okay ebe a ka Nando ọ si wapụrụ ebe a ka Ikem Nando si wapụrụ mhm. eh, maka na m ejewo Nando ndị Nando na-akọwa na va si Ụmụeri ya bụ na ebe a bụ bebe mgbe ebikọ ọnụ nwa bụ agụ Nri agụ Nri bụ ibe ndị Nri na-alụ ọlụ ma ọ gịnị okay agụ ọ bụrọ agụ na agụ arobi na agụ va bụ ibe na ọ bụ osisi mm. ọra kedu ive eji akpọzi ọra okay ọra nke na-ete ove ọha ke ive o ji adịzie nnukwu ụdị ọ tewe aka okay ọ bịaziri busa dịzịa nnekwu okay a na-adụzi ya adụ ka ọ benete so na ukwu ọra ka ọ bụ mana ịbaka n'ebe ọ bụ na ọ mewe ochie ọ bịa dịzịa nnekwu ụdị Ee, so ị sị nọ nya bụ alụsị ndị Nri okay ị na-akọwa na oge ọ peli mpe bụ va na-eti ya dịka ọbe va na-akpali akwụ wee na-eti ee okay Mm, so ọ- ihe ọ pụtara bụ na ndị Nri bi na wee si ebe a pụrụ Mm, so na mgbe e na-ekwu ya na ndị Nri na ndị Nando maka na ịvụ a n'aka nri a ebe ngị nwa kwụ eh, nna jegodi n'ebe a eh, okay n'aka nri a ka ị sị ebe anyị kwụ bụ alụsị ndị nandọ ọ dịkwa na nandọ okay na mgbe ahụ nandọ na ụmụeri bikọ ọnụ na mkpa niile nandọ kezieli ya akwapụ jewe ikem ka i kwulu okay okay so va seli alụsị a wee jebe nwekwu onye na nke ve ị na-akọwa na ikem nandọ na bụ ugume mana ugume bụ nwanne va na-emekọ mm, ma nke aka ekpe a bụ ndị ndị nri kụlịa bụ nri a ya bụ na ma ndị nri ma ndị nandọ bikọ ọnụ n'ibe a ma ụmụeri ma nri bikọ dịka nwanne mgbe ahụ mm. okay ma ebe bụ alụsị ndị nri ahụ ụdị a ndị ndị nandọ kele ya pụ seli alụsị nke a jewe na be ve ndị nri nwa sekweli nke a Mm. Mm. ma ve biri ebi n'ibe a mgbe ahụ Ah, ngwa ka anyị jee ka i zi i zikwuo anyị ebe ndị ebe nke ọzọ ị sị na bụ ogbe ndị nri mgbe ahụ Hmm, ebe nke a ebe nke a sị dabawọ eri isi igbo ọnụ nke a kezi ihe gbasata dabawọ ka ihe gbasata dabawọ na okilikili a dabawọ ahụ ee okay nya mụ ugumeana mụlụ ugumeenu mụlụ iru akpụ ee ihe ọbụla gbasara ugume dabawọ ahụ kwuru na ka ọ nọ nya bụ isi igbo igbo Mm, nya- nya mụsazili ụwa mụtazịa igbo niile Mm, okay. Nga. nya bụ na anyị na-eje kịta ka anyị fụ okay all right